welcome back to the agbalanze show na-enwe ndị gbasiri ike from nwata Mm? and ọ ife ekwu ka a na-eme so today we have on the show nnukwu mmadụ ga-eji aka ya kọwaa onwe ya o needirọ dị ịkọwa onwe ya na ị fụ ya iru ozugbo ị maga onye a na-ekwu today we have chief ubi ego 1 na nsụka on the agbalanze show agbalanze na tuo m ịtọ na ịkara aka ekele m gị ịkara aka isiri ike kọwaara anyị obere onye ị bụ ka anyị wee mara ebe anyị bido hmm? um, mụnwa bụ eze chidera jude onye e ji ubi ego 1 n'enugu steeti mara mụnwa bụ onye ibagwa aka na igbo eze south local government bụrụ onye enugu steeti agbalanze ekene m gị na o chikwala echi o ọ bụrọkwa nke Echi ọ bụrụ m nke echi. social media mm? since 2021 ee o chiri ya echi chief ubi ego 1 na ọkwa na be unu yes Na Nsụka. na Nsụka high chief o high chief ọ Yes. bụrọkwa nke obele ya yes so si malụkwa ife a na-ekwu o ife na-eme n'ala igbo kịta ndị be anyị dị ka fa adala egechazi eziokwu Mm? and erirozi nne bụ ndị na-ekwu ya bụ eziokwu wee sị nya bịa n'ụbọchị nke tata ka anyị kapịa okwu ọnụ ụmụ kirikiri okwu ọnụ ọ bịaghị n'ụbọchị nke tata tọọ m iche maka na ụmụaka na-etonyite etonyite kịta nya ndị anyị tọrọ nya generation na-abịa under us na ọ dịrọ m ka o nwe ife fa na-aghọta a na-ekwu n'Igbo nghọtafe karịzi n'ife a na-eme hmm? ma ndị nke na-eje amanye aka n'ife na-ekwesịrọ ịmanye aka ewee na-ekwu na e needi na-akọwalụ fa ya ka fa nwee ike ịmalị nekwa nke bụ nke na nke bụ nke ịghọta maka onye ọbụla akpara aka n'ọnụ n'ala ọ na-eme omenala na ọ na-eme omenala ọ bụrọ ije gwọwa ọgwụ ọ bụrụ na imewe omenala ọ bụrọ ije gwọwa ọgwụ nke ọjọọ ihe e ji gbuo mmadụ ọ bụrọ ya bụ na imewe omenala so nwanne ajụjụ m nwe ịjụ gị bụ eh, ịma social media bịazi ife na-eme na social media na-akalizi wee na-ajụ o the social media ọ na-eunite ndị Igbo the more ka ọ na-ayasa ọ na-ayasala anyị ife is social media uniting us the Igbos the more or is it dividing us Em, agbalanze na o ekene m gị nnukwu daalụ ka i si kpọọ m m bịa na show gị daalụ and ka m nọ na show gị ihe nine m ga-ekwu ebe a bụ eziokwu Ayo. maka eziokwu ka m ji eje mụnwa bụ chief ọ chief by merit ọ bụrọ chief nke e gotere egote etozuo m ya so question a ị jụrụ m hmm. ịma na social media bụ modern life now and eh, social media na-unite kwa ndị Igbo maka mma na ịma na taa bụ first time mụ na gị na-afụ in this life and ịma na ebe m na gị nọ mata bụ na social media exactly ọ bụ na social media adịrọ mụ na gị ama ama o mere eme and ịfụ na ịbụ onye igbo m nwa akwa onye igbo ọ kwa ị fụgo ihe social media ji nye aka mụ na gị amata n'ụwa Exactly. anyị nọ na ya ọ kwa ị fụ na social media ọ na-epromotekwa culture anyị and ị makwa na ihe niile nwere ezigbo ihe nwekwara ajọ ihe social media na ịma na omenala anyị dị and ka omenala anyị dị nọ anyị nwa bụ ndị Igbo anyị na-epromote omenala anyị na social media ọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ and ịma na omenala anyị Igbo dị before ụka abịa o nwere ihe anyị na-emebu before a sị na ụka abịa so ọ na-unite anyị ọfụma ọ na-epromote culture anyị rie nne ịma na culture eh, ọbụla a na-enwe ihe a na-akpọ involvement ya a na-aga ihe a na-echenji a na-aga ihe a na-echenji wee na-asị na culture anyị na as the Igbos ya na ya arapụ ka ihe niile anyị arapụ kedu ihe ahụ a ga-abụ a sị gị na no matter otu ọ bụla o si wee dị ka anyị bụ ndị Igbo rapụ nya ihe ọ bụla sọkwara ya na-eme ka anyị jidesie nke a ike ka ọ bụrụ nke anyị maka ị nee anya ị fụ na a lot of things echenjigo the way anyị si eyizi akwa e nwere ihe chenjigo ana ma mmekwatazi like nke akwa a ọ sọ ndị dịkwa very rooted na culture bụ ihe ga-abụ amalụkwa ihe e kwesịrị iyi as onye Igbo wee pụta so o nwego somethings arapụ mana a sị ị kwuo na kee that thing ọ ga-abụ bụ our culture as Igbos ị ga-asị na ihe sọkwara anyị na-eme ndị Igbo arapụkwara nke a anything na-emere n'ụwa a ka changes adịla anyị enwerọ ike ịhafụ omenala anyị and anyị enwerọ ike ịhafụ language anyị maka language anyị ka m na-asụ and and Igbo dị before a mụọ m and Igbo ga-adịrịrị te m nọcha n'obodo a m nọcha n'ụwa a, ya adịrịazị Igbo ga-adịkwa so anyị ma hafụ Igbo- anyị ma hafụ language anyị and anyị ma hafụ omenala anyị maka omenala anyị ancestors anyị nwa bụ ihe na-ejikọ ala Igbo ruo ma taa o nwecha some deities ancestors dịcha na ana ana anyị na-ejikọ obodo anyị na-achịkọba obodo anyị anyị ekwesịrọ ịhapụ ọ bụrọ onye na-eme omenala bụ onye na-egbu mmadụ ma ndị sịkwa na ha na-aga ụka ndị na-agakwa ụka na-egbukwa mmadụ ndị na-agakwa ụka na-emekwa ezigbo ihe so ị nweghị ike ịpụta sị na na anyị nwa na-eme omenala bụ ihe ọjọọ ka anyị na-eme so omenala anyị na anyị ekwesịrọ ịhapụ ya at all maka ọ wụ our root ọ dị ka ee eh, iri ji ịgba nkwụ ị ga-asị ka anyị hafụ ịgba nkwụ ịgba nkwụ bụ traditional wedding ịgba nkwụ bụ eh, bride price na ọ bụ na na alụ bekee enwe ndị na-eje zukwu ịgba nkwụ nwa eje gbaa ya n'obodo gbaa ya n'obodo oyibo Ehe. So, ihe omenala kwuru na omenala anyị anyị, emenata so be anyị nke kwesịrị nwaanyị as- as onye Igbo ị bụ ị kwesịrị ịma na ịgba nkwụ na ị ga-eme ya na village maka ọ bụ omenala anyị ya ebe a si ebe si mụọ gị ị kwesịrị ime ya omenala and our tradition anyị bụ asụsụ Igbo ị kwesịrị ịhapụ ya at all ị kwesịrị ị na-eme ya ọ na-emara ọ na ma ndị nọ na diasp- diaspora na ha o nwere o nwere ka e mekete n'ụwa a ka ihe change na asị na-ewipe ya maka ọ dị before a mụ anyị and ọ ga-adịgide maka omenala anyị na-practise ihe niile anyị na-eme beehive town ụwa afụ ya and asụ a m na-asụ bụkwa asụ Igbo asụ Igbo ka m na-asụ and mụnwa o nwe ihe ga-adịkọta n'ụwa a na na m change mana m gaba US na m gaba obodo ọzọ m ga-asụ na m ma asụkwa asụ e, e, m ga-asụkwa asụ Igbo gosikwa ụwa maka onye Igbo kwesịrị ịdị bold n'ebe niile ọ nọ o kwesịrị ịdị bold kwesị o kwesịrị inwe o kwesịrị na-eme ngala as onye Igbo because anyị na-agbashi mbọ ike ya ihe e ji maa ndị Igbo so kee ihe e nwe ike itinyegasị na this our Igbo traditional settings ka ndị Gen Z a kịta isi na-enwe ọkụ nwee ike adapt na this our culture tinyekwu ya na ihe nke ha na-eme nwee ike ị na-epromote kwa um, ihe Igbo na-ekwu ị fugodu otu m nọ na m kwadoro as onye Igbo ihe a m kwado na ife ya ya bead onu nke a bead aka ị ma na ihe a modern and watch m nwa yikwe okpu m kpu gosi na m nwa bụ onye Igbo and otu a m nọ like this m dress chara otu a ọ fashion fashion anyị bụ ndị Igbo na-atinye ọrụ anyị na- anyị na-arụ n'ihe nna anyị na-eshowcase na-atinye fashion na ya ọ ga na-eme mmadụ attract Exactly. ị na-eme ihe Igbo ị fụrụ otu m si dra- dress ọ na o nwere ndị ga-afụ m na ọ tọba ha ụtọ Yes. asị na ha chọ ị na-adress otu a obi ego si adress Yeah. ị fụ na fashion ị na-promote ya na na social media Yes. ga-help and eh, New Yam Festival ị ma na iri ji New Yam Festival bụ ihe jikọtara Igbo niile ọnụ yes o nwere onye Igbo ga-asị na ọ dị eri ji eri ji iche iche ị ga-afụ na iri ji bụ ihe na-ejikọta Igbo as of today yes maka ị watch o tebe aka ndị mmadụ m nwa erigo ji Obodo eri m ọbụla. eri m ji na August Mm. na village m Yeah. ana m village eriro m ya na town Mm. abụkwa m onye Enugu State but m gara Ibagwa Elu, elu, Eb- elu, eru elu. eru m ụlọ lu elu ọkwa ị ghọta so and ị ghọta na ị bụ onye igbo ị ga-alọvụ ihe ị na-eme ị lọvụ ihe ị na-eme ndị mmadụ ga na-achọ gị ị fụ na o nwere adage e ji ekwu n'igbo a sị na na ngwere na ọ na-arị iroko tree mm. ọ daa n'ana ọ na eprezirọ ya ya nwa eprezo o too onwe ya mm, mm. so otu a m nọ like this ma ị likerọ m ma ị like m ga na-egosi the social media na m laikiri onwe m ya na ihe m na-eme dị m ụtọ ọ ga na-enyekwa ndị mmadụ o nwere ndị na-eji ihe m na-eme na soshal midia as mentor na ha chọrọ ịdị ka onye a kedu okwu ị nwere ike ịgwa ndị Igbo nya afta ife niile a na-eme kịta okwu ị nwere ike ịgwa ndị Igbo ijikọta ọnụ na-adị ụtọ o nwere ị ma na otu a m na gị nọ na a sị na o nwere ihe a chọrọ ịlụ i wote mụnwa wote ọkwa ị fụ na ọ dịrị anyị easy ọ na-aga ọ na-aga ọ na-aga hmm. ọfụma so ihe m na-agwa ndị Igbo anyị kwesịrị ị na-afụ onwe anyị n'anya anyị hapụ ihe ndị mmadụ na-ekwu ndị soshal midia na-ekwu na ị nata ụnọ na na ị nata ụnọ na ihe na-eme gị si n'ụnọ ihe a bụ okwu asị ihe ahụ ndị ahụ na-ekwu bụ okwu asị as far as ị marụ chi ị na-efe marụ chi gị marụ ihe ị kwesịrị ị na-eme eme ihe ga na-agarụ gị ọfụma otu esi mụọ onye a ka esi mụọ gị o nwere onye bịa n'ụwa a with anything na ọ- ị- ị fụtazi n'ụwa a i bidozi na-ama ihe ụwa i- ihe ụwa megazi gị na onwe gị soro mebe ihe a na-eme so i- ihe m na-agwa ha bụ na ma ndị nọ na diaspora ma ndị na ma ndị nọ na different states na Naịjirịa ha nọkata ha ha rute ụnọ ha narute ụnọ soro ihe a na-eme ọ dị ka ihe a m kwubu bifo ịwa ji ị ma na ịwa ji bụ ikpokọta ndị Igbo ndị ndị Igbo niile ka anyị nọ na unity anyị wee nọrọ n'ofu ebe kpaa marụ ihe anyị ga na-eme ka anyị promote our land because ọ bụrọ ihe ofu onye ga-eme o ọ e jikọta ọnụ e jikọta ọnụ mee ya na ihe na ihe ga na-aga ihe ga na-aga fast fast so ihe m na-agwa anyị bụ ndị Igbo anyị fụ onwe anyị n'anya O- ị fụ ebe ị ga-enyere nwanne ibe gị aka i nyere ya aka maka ụwa a, o nwerọkwa onye ga-anọ forever o a bịago ihe fọzụ mgbe anyị ga-ana so anyị trayo na-afụ onwe anyị n'anya na anyị fụ onwe anyị n'anya na ihe ga-aga nke ọma ka anyị si chọọ ya dọkịta maka chief dọkịta ubi ego na nsụka na ị gbasiri ike rinne ekene m gị rinne n'ụbọsị nke taata anyị bịa ndị m, ebe a bụ nchịkọta ajụjụ anyị nwere ịjụ ya n'ụbọsị nke taata Eh, mana onye ọbụna bịakwa na agbalanze show anyị na-enwe a game segment mm? We always have a small game segment ebe a ga-ajụ gị ụmụ ajụjụ dị aṅaa Mhm. Eh, maka m, anyị okay anyị ebidogodi na m sụọlụ- m sụọ Anambra ị sụọlụ m nke gị n'asụsụ ihe ahụ m kwuru ị sụọlụ m ya n'asụsụ obodo unu Okay. Ịghọta, ehe. na achọrọ m ya na asụsụ obodo unu nke ime ime ya so that ndị na-ene ndị nsụka na-enene ọ bụrụ na ọ sụtara ya unu ekwuo ya na comment ee eh, ka anyị mara na high chief adaghị aka ya okay so ka m bido onye ahakwala nwanne ya ahala nwanne gị ọ bụrụ fụrụ ọ sụta ahụ ekwu okwu a ọ ya na-ekwu ya ịsọ ka anyị wee maa na ọ dị egwu n'ife a na-eme ihe so ọzọ bụ ahala nwanne gị ehe okay ọzọ bụ agbachasịa ọsọ gbachasịa ọsọ agụọ mile anyị gbachara ọsọ gbachara ọsọ ajụwere ka esi jekon okay ị mara mụwa ada anụ ya nọ ndị nọ na comment bie gị achịlị gị taa yes okwu ekwusi ṅụọ iyi ihe ekwuchere ṅụrụ ọgwụ ihe ekwuchere ṅụrụ ọgwụ ihe ekwuchere ṅụrụ eh, ọgwụ eh, ọkwa enwe ndị ọkwa enwe ndị nsụka na-ekiri ọ dara ya unu apointịa ya ebe a ka ị mara na mm, high chief need ije mụọ asụsụ nsụka na obodo eh, palm wine or champagne ezigbo onye igbo mm, mm. masquerade festival or comedy festival masquerade festival ọkwa ezigbo mmụọ emere masquerade festival o tebe aka m mere ya by February ka m mere ya na my village i jekwa na my tiktok o hmm. ma my facebook o ma ọ gbara ebe ahụ ị watcha ya mụnwa bụ nwa afọ igbo eh, eh, ọkpa nsụka abacha enugu ọkpa nsụka traditional dance or afrobeat traditional dance nwanne Ọ, nta elu na ya ị ga-akụzili ị- ndị na-enere anyị kịta ị ga-akụzi achọrọ m ka ị kụzielu ha ofu language nsụka ga-abụ onye ọbụla onye nsụka ọbụna ha fụlụ anywhere hmm. ya bụlụ the first thing ha ga-agwa the person ka ha wee maa na onye a nwee ihe ọ mụtagodi from nsụka kedu ofu ihe a i nwe ike isi from nsụka na ya ya bụ ịkụzielu m na m luo Lagos na fụ onye nsụka m sụrụ ya that thing o buru ụzọ jụọ m na m abụ onye nsụka hmm, jụọ ihe akụzi ya ka ndị audience anyị mụta ya Mm-hmm. ị fụ onye nsụka ebe niile nọla mm. ị fụ onye nsụka ị ga-ajụ ya ahụ bụ ị dị ọyị ị dị ọyị o kwuru anụghị ya mana e nwe nke m na-anụ a na-asụ te te te na Nsụka te kee ihe ọ mean te ahụ bụ slang na ọ dị ka slang ee ọ dị ka okay ekwucha okwu ihe e ji ihe e ji emechi okwu okay dịtị na ọ tọwogo m ya ị dụkọ ọyị te o sokwa ị dị ọyị te okay ị dị ọyị te kee ebe ị na-eje te kee ebe ị na-eje te kụziere m ọzọ achọrọ m nke gbasiri ike nke baa n'ime nke ba n'ime ee okwukwu nke baa n'ime nya ịjụ ya na ee kee ka taa si wee gaala anya how was your day Mm, ntị ị sị mmadụ how was your day okay ka ị ma agwa ya okay na Nsụka na Nsụka ee gede ke nta dịrị Gi- eh, ndị be anyị nụ anyị abịago na the end of show nke taa mm, with High Chief Dr. Ubiego one na Ibagwa Aka ọ kwa ya Ibagwa Aka ọ bụrọ Ibagwa ọ Ibagwa Aka ọ Ibagwa ị ma na Ibagwa bụ nke Enugu nke m na-ekwu Ibagwa Aka na Igboeze South Local Government e nwezie Ibagwa yes nke Nike ọ bụrọ nke a ka m na-ekwu m chọrọ ikwu bụ na ndị niile ebe niile ị nọ na-awatch ya anyị na-eme ya anyị na-emekwa ka Igbo dị mma ada discriminate kwe anyị na-ekpokọta nchịkọta ka anyị na-achịkọta ihe ihe anyị na-agwa unu bụ na anyị nwa na-eme omenala ọ bụrọ na anyị na-eme ajọ ihe o nwere onye pụtara ụwa sị gị na ọ iwu na ihe a ka ị ga-eme but ị mara ihe dị right i mebe Yes. ndị na-eme omenala jikwa omenala eme ezigbo ihe Ayo. o nwekwa ndị na-eme omenala jikwa agwọ ọya jikwa ekpe ekpere echekwaba onwe ha ọ bụrọ ndị niile na-eme omenala bụ ndị na-egbu mmadụ ụnụ afụ ihe social media na-egosi ihe e mee a sị na ndị ndị na-eme Ndị- omenala ndị ndị na-omenala ụnụ Ndị adịghị afụ- ụnụ adịghị afụ ihe niile na-eme ma na ụka o ma na omenala o e nwee the good nwee the bad so and omenala anyị dịkwa before ụka abịa asịrọ m gị ejena ụka asịrọ m gị emena omenala but ihe m na-achọ ịchịkọta okwu ọ na ị na-eme ihe aka gị kwụrụ ọtọ aka gị kwụrụ ọtọ and bụ na ihe niile ị na-eme acomparela onwe gị with another person Chukwu bi n'igwe na-echekwaba anyị ofefu na m asụbago oyibo Eh, ahụ. eh, eh, nakpuo ya nnọọ ife egwu Chukwu bi n'eluigwe na-echekwaba anyị mara ka o si kee gị and otu o si kee gị ka ị ga-adị but ị ga na-ekpekwa ekpere nke nke ị mara ị na-eme ị na-emeshibe ike mm. na-efekwe chi gị ọfụma o nwere ebe o nwere ebe chi adịrọ ma na be gị o ma na ụlọ ụka o ma na omenala ebe niile ị nọrọ ị ga-emenwu ya but echefule ebe i si bido echefule your root ị bụrụ onye Igbo echefule na ị bụ onye Igbo ebe niile ị nọla ya ihe m chọrọ igwa unu nna gị mụọ onye gị mekwa onye me na-ajụ ihe o thank you nna gị mụọ gị Obi Ego one Mm. ndị be anyị unu anụgo ya unu anụgo ya ụdị ndị a ka anyị chọrọ ịna-afụ na show a every day and we have more of young people like this promoting the culture and tradition of our people daalụ rinne nwanne m Agbala Obi Ego. nze. anyị ga-enwekwa gị ọzọ ọ time lukwa kịta mee ka ị malụ maka na ọ nwere knowledge ị chepụtasịla ebe a n'ụbọchị nke taata kwesịrị ka the younger generation nụkwuo more and more often and with the fan base ị nwere the the younger generation na-eso gị any all eh, platforms like this bụ ebe a ga-anọ kuzielu ha ihe ha kwesịrị ịma daalụ nwanne rinne hmm. daalụ rinne nwanne m for coming hmm. anyị ga-enwekwa gị ọzọ jisie ike nwanne